Salam tout le monde bi an bɛna kuma transfert kan n'an k'o ma yɛlɛma yɛlɛma yann'o cɛ n'i y'a mɔgɔ kura de i b'i abonné an ka chaîne na et puis i bɛ vidéo like ka partager an b'a daminɛ ni Karim Benzema donc Karim Benzema yɛrɛ b'a dɔn nin tile fila in na a kuma cayalenba de don donc fɛn min ye Real Madrid olu b'a yira k'a fɔ ko Karim Benzema ko san wɛrɛ k'a bɛ to olu fɛ yen donc ko san wɛrɛ saison k'a bɛ jouer olu ka yɔrɔ la donc Arabie Saoudite olu fana ka mɔgɔw b'a yira k'a fɔ k'olu Karim Benzema k'u bɛnna fo la donc ko fɛn min ye san wɛrɛ ko n'Ala ma basi kɛ k'a bɛ jouer olu ka yɔrɔ la mais yann'o bɛɛ cɛ journaliste dɔ y'a yira k'a fɔ ko ale ni Karim Benzema kumana yanni nin ko in ka se donc ko Karim Benzema y'a yira ale la k'a fɔ ko 2024 ko ale bɛ crampon gulon donc Real ko n'a mana jouer Real la ko a bɛ crampon gulon ka taa Arabie Saoudite donc a bɛ ko a bɛ taa kɛ yen ambassadeur ye donc kuma in de talen don ni nin tile fila in na donc journaliste ka kuma de kɛlen don ka polémique kɛ donc o bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ah ko journaliste ka nin kuma in ko peut-être nin ko in fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko teliya donc o bɛ kɛ sababu ye Karim Benzema ko a bɛ taa Arabie Saoudite directement donc mais caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Karim Benzema fɛn min ye a ka ko n'Ala ma basi kɛ a ka match laban min mɛna jouer contre yɛrɛ n'o ye Atletico Bilbao donc ko ko kɔnɔna la ko Karim Benzema n'a bɛna to Real la walima n'a bɛna taa donc ko ko ko ninnu bɛna bɛɛ bɛna officialiser o don n'Ala ma basi kɛ ko donc ni Karim Benzema ka ko ko mɔgɔw bɛ bɔ a tiɲɛ a n'a nkalon bɛɛ kalama n'an mana bɔ yen Neymar Junior donc yɛrɛ b'a dɔn nin waati na donc ale ni Paris supporter gɛlɛyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc mais rumeur caman b'an ka yira k'a fɔ fɛn min ye Manchester United donc k'olu y'a yira k'a fɔ ko a ka di olu ye k'olu b'a fɛ san wɛrɛ a ka jouer olu ka équipe la donc mais pour le moment donc a ma officialisé donc contrat ma signé mais rumeur de don donc balɔntan rumeur a kuma bɛɛ ka ca quoi donc on sait pas donc n'a bɛna taa se yen walima na mais pour le moment fɛn caman b'an ka ye journaliste caman b'an ka yira k'a fɔ ko a n'olu ka surun kosɛbɛ fɛn min ye Manchester United donc k'ale Neymar donc ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la nin waati la donc n'u mana bɛn fo la donc fɛn min ye san wɛrɛ donc Neymar Junior donc peut-être ale bɛ kɛ Manchester United joueur ye san wɛrɛ donc n'Ala ma basi kɛ fɛn min y'ale ni Paris supporter kɔni ka aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na gɛlɛyaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an mana bɔ yen Messi donc Messi donc ale fana ni Arabie Saoudite donc journaliste camanba de b'an ka yira ko a ni olu fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la donc ko Barça mɔgɔw k'olu ma offre k'a ye pour le moment donc mais mɔgɔ min ka offre bɛ table kan donc ko Arabie Saoudite donc Arabie Saoudite o de bɛ kɛ sababu ye donc ka messi ni arabie saoudite an bɛ se k'o fɔ k'o gɛrɛ u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais n'o mana bɔ xavi fana y'a jira k'a fɔ ko messi ka transfert ko b'a yɛrɛ de bolo donc pour le moment parce que messi a bɛ wari mun ta paris la donc o se tɛ barça ye ka d'a ma sara la mais fɛn min arabie saoudite donc olu bɛna wari mun d'a ma a wari ka bon kosɛbɛ donc a b'a ka sara doubler ou a b'a tripler yɛrɛ donc nin information ninnu de tun b'an bolo i kana ɲinɛ k'abonner ka video la